Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu ee dịka anyị si wee malụ na anyị ji Facebook peji anyị nwa wee na-akọwa ife ụfọdụ anyị ji our YouTube wee na-akọwakwa ife ụfọdụ n'ala Igbo ee na-akọwa ife ụfọdụ n'asụsụ Igbo anyị jikwa asụsụ Igbo ndị Anambra Oyi na Ọmambara asụsụ Igbo bụrụ nke ndị Nteje Abọgụ ife o ji dị mma na anyị ya-amata asụsụ Igbo anyị na-eyuzu maka na ọ bụrọ mmadụ niile nwere ike ee ịghọta ọ bụrụ na ịghọtara ọkabara ka ịdịcha na o nwere onye onye Anambra bụ enyi gị ma ọ bụ na ị ghọtasịrọ mana eji m n'aka na Igbo niile bụ ofu asụsụ anyị niile bụ ofu ife m bịa taata wee bụrụ maka gịnị maka Thai visa maka na ụfọdụ ndị be anyị ndị Igbo na-enwe nsogbu rinne ebe gbasara inweta visa ndị Thailand visa ndị Thailand na-adịkwanị easy dịka anyị si wee mara ọ dụ ụzọ ịbụa mmadụ nwere ike iji wee kwuo okwu maka visa jee ije maka visa wee nwee ike inweta visa o nwekwa ike nwee ụzọ ndị ọzọ mana ịbụa ka m nwere ike ịkọwa maka ya kịta Nke izizi bụ na ị chọọ inweta visa, ị ya-aga n'embasi. Thai embassy dị n'Abuja. Ị gaa n'embasi, first of all, ị ya-aga na their website, wetasịa, chọpụtasịa, nyopụtasịa ife ụfọdụ ị nidiri iji wee jee weta visa ndị Thailand na Abuja ebe embasi nọ. ọ bụzịkwa na na ị maara na ị tozuru na ị nwere ike ime sọsọ ngịnwa maka ije na website mara document e nidi mara pepa fa nidiri wee chịkọta pepa niile a wee gaba na embassy that is the perfect way that is the best maka na nke anwa ada-eli ego nke anwa enwekwurọ nsogbu ma ọ bụrụ na iji pepa gị niile Ụz- ụz- ụzọ ọzọkwa ụfọdụ si enwetakwa visa bụrụ n'iji n'ịgara through agent o nwere ndị bụ agent na ndị ndị bụ agent in terms of eh, eh, recognized approved ị chọgodo ije visa ndị America sometimes ọ na-esi ike ịga direct visa ndị Europe ọ na-esi ike ịga direct ọ through agent so the same thing is applicable na ịnwetakwa tu- visa ndị Thai ị nwekwa ike gaa through agent ma ọ bụrụ na ị nwee ezigbo agent ọ ya-agwa gị nke bụ eziokwu gwa gị ka o si wee dị so n'ụzọ e- u- ịbụa nụnwa ka anyị na mmalụ inwe isi- i- inwe ike iji wee nweta visa ndị Thai o nwekwa ụzọ ndị ọzọ mana ife dị mkpa anyị bịa n'ụbọsị taa iji wee kọwaa maka ụfọdụ ndị Igbo ndị na-abata Thailand ọ na-eburu anyị aka ọ na ọ na ụfọdụ na-ata ezigbo afụfụ ụfọdụ na-ele ana ụfọdụ ji ụgwọ ụfọdụ na-eme ife dị iche iche emesịkwalụ ọ nweta visa nweta visa nke na-abụrọ ya ya ka m ji wee sị ka m wekwalụ ọnụ igbo wee kọwaa na ọ bụrụ na ị chọọ ịbata n'obodo a bụ Thailand nọtee aka nọlụ for a long time Ị ma na visa ị kwesịrị ịga na-ekwu maka ya bụrụ gịnị nke a na-akpọ non-immigrant visa non-immigrant visa abịa na non-immigrant visa e nwere ụdị ọbụla Ụf- ụdị ụfọdụ ndị be anyị na-ejikebe abịa n'obodo a bụ na-abụkarị non-immigrant ED na-abụ ndị chọrọ ịgụ akwụkwọ ọ bụ na iweta ọ ya enwe university ọ ya enwelịlị conference ị bịalụ ọ ya enwerịrị ife related dị related to education ọ bụ ife ị bịalụ imenụ ya bụ na iweta non ed ife ọzọ ị ga-eme bụ ị dịkwa sure na o nwere ebe ị na-aga dịkwa sure na o nwere school ọ bụ ya ka ị na-aga maka ị pụta n'airport ụfọdụ oge ụfọdụ a ya-ajụ gị kedu maka nke school ị na-aga kee your admission letter kedu your student id ọ depend ụfọdụ a ya-ajụ so na ọ na-adị mma onye igbo ị na-achọ ịbịa n'obodo anyị nọ bụ Thailand were visa bụ nke visa ị kwesịrị and visa ị kwesịrị bụ non immigrant ụfọdụ na-eweta non immigrant b ụfọdụ na-eweta non immigrant o nwekwara so many kinds of non-immigrant visa elimit onwe m na nke anụnwa m kpọ kịta ọ bụzikwalụ na i weta tourist visa nke ahụ na-adị easy mana ị ma na ị chọrọ ịnọte aka n'obodo Thailand ị ya-akaba arụ dịkwa sure na o nwego institution na o nwego ndị ya-analụ gị ma ị bata ka fa wee nwee ike inyere gị aka wee chenjie that your tourist visa ka ọ bụrụ non-immigrant e nwere usoro e si echenji tourist visa to non-immigrant ọ dị possible mana o nwekwa ife ị kwesịrị iweta na be anyị o nwee ife ụfọdụ ị kwesịrị iweta na be anyị bụ Nigeria tinye wee tinye n'akpa gị wee na-abịa ka ọ ya-abụ ị bịaza ka onye sinere gị ike mana ọ bụrụ na ị wetarọ ife ahụ wee were tourist visa na-abịa na Thailand mana ị chọrọ ịnọte aka ọ na-esi ike ụfọdụ ndị ebele fa na-emele m ego ole fa na- fa na-apụ a na-anapụ fa ụfọdụ ndị Igbo ibe m ebele fa na-emekwuru m maka oge ụfọdụ ị nwere ike bịa na Thailand jekwuru ndị agent echenjielu gị ya mana ụdị e si wee chenji ya ị nwere ike ịta afụfụ tomorrow ụdị e si wee chenji ya ị nwere ike ịta ikikere eze maka gịnị na ị wetasịrị ife iji wee ife kwesịrị iji wee bịa n'ife ee onyonyo anyị nwa ife anyị a na-akọwa erika anyị chọrọ ka unu mara a sị m ka m si etu a wee debe oge na-eterọ aka anyị akọwami akọwami tourist visa anyị nwa ma ọ bụrụ ọnya ka ị wetara kedu ife ị kwesịrị iji wee bata non immigrant nke ọbụla iji wee bịa kedu document ị kwesịrị iji wee bata n'obodo a na-akpọ Thailand ife o ji dị mkpa na anyị na-akọwa maka ndị chọkwa ịmalụnụ bụ na ọ na-adịrọ mma ịbata n'obodo na-abụrọ obodo nna gị ịnọrọ illegal ọ da adị mma ịnọ n'obodo na-abụrọ obodo nna gị were visa ị na-ekwesịrọ iji wee were wee bata ọ na-adị mma ị si be nna gị were visa kwesịrị nọ ka ọ ya-abụ ịnọlụ ịnọs- ịnọlụ chịm nọlụ ka onye igbo kwesịrị iji wee nọ maka na ọ na-ewute m etu ndị igbo ibe m si ewufu ego ọ na-ewute m ebe- etu ndị igbo ụfọdụ si were ego fa niile na-enye ndị agent ma nke ndị be anyị ma nke ndị Thailand e mesịkwaalị ọ bụkwa na visa o ji na ọ bụrọ nke ezigbo ya biko sonye anyị na-esonye anyị na YouTube anyị maka this Igbo research methodology maka na ife anyị na-ekwu ife anyị ga na-ekwu erika dịka unu si wee fụ anọ n'ọfịs m maka na onye nkụzi ka m bụ ọlụ anyị ka ọ bụ ịga na-akụzi abụrọkwa m onye nkụzi na ụdị na m dị asọ abụrọkwa m onye nkụzi na ụdị na o nwerọ ebe m si eli mpeli abụrọkwa m onye nkụzi n'ụdị na ife m ji bata ebe a nụnwa bụ na abụzi m second Jesus Christ no enwekwara m nke m ji bụrụ na m bụ mmadụ nwekwa nke nji- m na-eme m na-adị emetasị kata ma na ife m bịara taata bụ ịkọwa maka nke a doro m anya maka na ife m nọgoro n'obodo a nebe anya maka ya for almost 20 years igbo ndị ọma ọma na-ege ntị ekene m unu ee ka o si wee dị soronụ anyị na our page ekenekwa m unu daalụnụ igbo amakanụ ya